ayiwa ne balima ani ɲankuma ne tɔgɔ ye ibrahima tarawele n bɛ baara kɛ omaes la min ye dɛmɛjɛkulu ye ka a ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ni ɲɛtaa waleyaw ma an bɛ bi projet min hukumu kɔnɔ o ye PACGSD ye PACGSD ale ye projet ye min ɲɛsinnen don eh, CGSw ka eh, jɔli ma walasa kalan bɛ se ka yiriwa cogo min denmisɛnninw fɛ an ka dugu kelen-kelenna kɔnɔ eh, bi baro bɛ tali kɛ ASEAw ka formation kan an ka cours de renforcement jatekalan hukumu kɔnɔ baro bolodayɔrɔ sabanan an bɛna dɔ fɔ aw ye o la min bɛ fɔ activité 3 nin baro in bɛna tali kɛ o yɔrɔ de kan baara sabanan in ye jumɛn ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ kalan jatekalan gafe jatekalan dege gafe in yɛrɛ kan a bɛ cogo jumɛn fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a kɔnɔ ayi an bɛ o de yira an na baara bolofara sabanan in kɔnɔ nin ja min n'aw ɲɛ b'a la nin ye gafe min dila gafe min dilanna projet in hukumu kɔnɔ gafe min n'an y'a jate ko a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye denmisɛnw ma ka kalan jatekalan sinsin cogo min na gafe naani don ka bɔ san fɔlɔ la ka se san naaninan na a gafe dilanna an ka kalanso minisiriba ka hukumu kɔnɔ a ka baara bolofara yɔrɔ min bɛ min n'a bɛ wele ko direction nationale de la pédagogie kalan bolo kalanko taabolo taasira ni taafɛɛrɛw latigɛbaga o bɛ tigɛ kalan bolofara soba min fɛ o de ye DNP ye baara in gafe in ladilanni kɛra u ka hukumu kɔnɔ ni u ka yamaruya ye an ko gafe naani dilanna ka bɔ san fɔlɔ la ka taa san naaninan na degeninw de b'a kɔnɔ wa o gafe kelen kelen fana bɛɛ an b'a yira ko minnu kiimɛna minnu degenin kɔrɔw bɛ minnu kɔnɔ min bɛ se ka karamɔgɔw ni an ka ASEAw bilasira denmisɛnninw ka baaraw kiimɛni na cogo min a fana bɛ ten san kelen fo ka se san naaninan ma o kelen ayiwa ɲɛfɔli in wolomalen don sigiyɔrɔ naani na sigiyɔrɔ fɔlɔ o ye an bɛ baro kɛ an ka gafe in yɛrɛ ye mun fɛn don sigiyɔrɔ filanan pɛrɛnsipuw dɔ an b'a fɔ ko fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw bɛ yen ni o wajibiyalen don an kan n'an bɛ fɛ ka baara in kɛ cogo min sigiyɔrɔ sabanan laɲini jumɛn bɛ gafe in kɔnɔ gafe in a baara lawalela dabɔra laɲini jumɛnw kama yɔrɔ naaninan ye fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw bolodalen bɛ gafe in kɔnɔ baara jumɛnw bolodalen b'a kɔnɔ a kɔnɔna kɔnɔfɛnw sigi sigilen don cogo di n bɛna o ɲɛfɔ aw ye Aa jate gafe in fɛn min don ɛɛ bɛɛ kelen kelen n'i ta de don a dabɔra walasa kalan bolomafara bɛ se ka kɛ kalan jate kalan na cogo jumɛn an ka kalan waati bolodalenw fɛ kɔfɛ c'est-à-dire waati bolodalenw bɛ kalan na an ka kalanso kɔnɔ sariya la o kɔfɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ pour que kalan bɛ se ka yiriwa cogo min gafe ninnu bɛ tali kɛ o kan

ka kɛ walasa kalan bɛ yiriwa sɔrɔ cogo min denmisɛnninw fɛ gafe in bɛɛ kelen ekɔliden kelen kelen bɛɛ n'i ka maa ni maa tɛ jɛ gafe la i kelen de b'i ka gafe la i kelen de b'i ka baara k'a kɔnɔ n'a kiimɛna i kelen de ka baara hakɛ bɛ ye a kɔnɔ a bɛ tali kɛ denmisɛnninw se kan kalan kɔlɔsi yɔrɔw la fɔlɔfɔlɔ n y'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛn bɛ yan kalanso kɔnɔ kalan jate jate jate jate kalan bolodalen bɛ cogo jumɛn a b'o o de ɲɛfɔ denmisɛnnin kalan basigiyɔrɔ la gafe in labaarali la denmisɛn kelen kelen i yɛrɛ de b'i ka baara k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ b'i ka baara k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka faamuyali hakɛ la a bɛ se ka taa cogo min i yɛrɛ ka taali cogo la donc maa tɛ maa ka baara kɛ maa tɛ i t'i sanga mɔgɔ ma filanan ye livuru in ye a bolodalen bɛ a baaraw bolodalen bɛ ka bɔ nɔgɔman na ka taa dɔɔnin dɔɔnin ka yɛlɛn gɛlɛman a bɛ daminɛ ni fɛn nɔgɔmanw ye pour que ka se gɛlɛmanw ma denmisɛnnin bɛ faamuya sɔrɔ cogo min et puis a bɛ taa bolo boloda boloda eh, gafe ɲɛ gafe ɲɛ i bɛ bɔ nɔgɔman na ka taa gɛlɛman na i bɛ bɔ bolofara dɔ la i bɛ taa bolofara dɔ la n'i ye gafe ɲɛ ban i bɛ yɛlɛma gafe wɛrɛ la ɲɛ wɛrɛ la o ye baara in tacogo ye n m'a ye ko gafe in kɔnɔ baara dɔw segin u segin kɛlen don ka ɲɛ caman na a kɛcogo segin kɛlen don a kan ka ɲɛfɔ halisa ka mɛ o dabɔra halisa ka sinsin ka tiga k'a latigɛ a kan ko denmisɛnnin ye faamuyali sɔrɔ a ye faamuyali min sɔrɔ halisa ka faamuyali in sinsin cogo jumɛn o de kama an b'u bila ka segin segin fɛn kelenw kan siɲɛ caman u ka baara in kɔnɔ u bɛ bɔ gafe ɲɛ dɔ la ka se gafe ɲɛ dɔ ma ni u yɛrɛ ka se hakɛ cogoya ye donc a tɛ girigiri u ka se hakɛ cogoya ye min ye o de b'u pɛrɛmɛti ka avanse ka bɔ gafe ɲɛ dɔ la ka se ɲɛ wɛrɛ ma laɲini minnu bɛ jatekalan in na ka tɛmɛ gafe in fɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka jatekalan sinsin denmisɛnninw fɛ depuis kalan daminɛ yɔrɔ ani ka u ka faamuyali sinsin ni ni a sinsinna kalan daminɛ yɔrɔ o b'a pɛrɛmɛti don n'a nataw la san tɛmɛ san n'a nataw la u ka faamuyali bɛ sinsin ka taa jate kalan fɛ cogo min na i n'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ jate kalan kɔnɔ a boloda cogo baaraw kan ka taa cogo min na a bɛ denmisɛnnin dɛmɛ a bɛ faamuyali bɛ sinsin o la cogo min A ka laɲini dɔ ye ka denmisɛn kelen kelen bɛɛ bila i ka se ka baara kɛ i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka hakɛ la ani i yɛrɛ taabolo la i ka faamuyali hakɛ la ka sɔrɔ ka denmisɛn fana degi a ka se k'a faamu ka to ka baara in kɛ baaraw kɛ jatekalanw kɛ a ka taabolo ye kalan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ ka se k'a kɛ kilasi kɔfɛ kalan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ Ayiwa gafe in yɛrɛ a kɔnɔ fɛn bɛ cogo di fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a kɔnɔ ani a sigi sigilen don cogo di gafe in an ko ko a tilalen don bolofara bolofara ye an b'a fɔ min ma section section damadɔ de bɛ gafe in kɔnɔ a gafe kɔnɔ fana degeli waleyaw de b'a kɔnɔ O degeli waleyaw sigi sigilen don ka bɔ nɔgɔman da ka se gɛlɛman da dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni. A b'a pɛrimete n'a fɔ a b'a daminɛ ni nɔgɔmanw ye n'a ser'o la a bɛ progresser dɔɔni dɔɔni ka taa baara kolo gɛlɛnw kan baara minnu kɔnpilikelen don dɔɔni. Donc a tɛ girin ka daminɛ ni gɛlɛmanw ye. A bɛ daminɛ ni nɔgɔmanw de ye progressivement ka taa gɛlɛmanw sira fɛ. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min fɔ nin ye o ye gafe gafe yɛrɛ ladilan cogo ye a a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan cogo di gafe n'i y'a kelen kelen ta a a wolomalen don sigiyɔrɔ saba la sigiyɔrɔ fɔlɔ an b'a fɔ o ma sigiyɔrɔ saba n'an b'a fɔ o ma ko section section saba de bɛ gafe kelen kelen bɛɛ kɔnɔ a section fɔlɔ o bɛ kɛ hakililajigin na an b'a fɔ min ma ko révision kilasi tɛmɛnen ou bien san tɛmɛnen in na a ye baara minnu kɛ donc yanni an ka san kura baaraw daminɛ a bɛ hakililajigin kɛ o tɛmɛnenw kan sigiyɔrɔ filanan ou bien an b'a fɔ min ma section deux o bɛ tali kɛ degeli degeli waleyaw kan a bɛ kilasi min yɛrɛ kɔnɔ o degeli waleyaw kan section sabanan ni baara gafe sigiyɔrɔ sabanan ye o ye farankanni ye kuncɛli ye ka dɔ fɔ hakilijigin kan ka dɔ fɔ an ye degeli waleya minnu kɛ o b'u fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ min ma ko exercice de synthèse gafe kɔnɔko toujours an b'a fɔ gafe a ɲɛw an b'a fɔ o ma page ɲɛ o ɲɛ a bɛ daminɛ fɔlɔ ni misali de ye baara kɛta min bɛ yen a bɛ daminɛ ni o misali ye o misali ACA de bɛ o misali waleya ni denmisɛn ye k'a ɲɛfɔ a ye o de b'a pɛrimete ka sɔrɔ ka baara bolodalen tɔw kɛ ni a yɛrɛ ye
bien ne balimaw ani ɲantuma ne ye ɲori keyita ye ne bɛ baara kɛ éducation ka département bɛ n'a wele ko CA de l'éducation ne bɛ baara kɛ ne ka baara ɲɛsinnen bɛ ka information di mɔgɔw ma ani ka communiquer ni bɛɛ lajɛlen ye wele ko chargé de l'information de la communication ɔ an bɛ an ka baara in kɔnɔna la tugun n bɛna kɔmi tarawele y'a fɔ cogo min na gafe deuxième année gafe n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna komi a y'a fɔ cogo min na sigiden sigidenw de don sigiden saba de b'a kɔnɔ sigiden fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ wele ko révision ka segin ka hakililajigin kɛ tɔw la o hakililajigin o ye ka eh, livuru in yɛrɛ perezantera cogo min na fɛn jumɛn de b'a kɔnɔ ani nɔnburuw k'u bɛ tigɛ tigɛ cogo min na nɔnburu min k'a daminɛ kelen na ka taa mugan na olu tigɛ tigɛ cogo ani dɔ farankan ni dɔ bɔnna hali ni eh, retenu b'a la ni retenu t'a la Ɔ sigiden filanan o ye baara yɛrɛ kɛta kilasi yɛrɛ ka niwo baara kɛta o o y'o ye n'o ye ka nɔnburuw perezante ani ka nɔnburuw k'u perezante ani k'u sɛbɛn ka bɔ fu la ka taa bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn la o kɔfɛ farankan ani bɔnna ni reteni b'a la ou bien reteni t'a la o fila bɛɛ retenu voilà o ye fɛn ye donc euh, sigiden sabanan o ye komi tara b'a fɔ cogo min na exercice de synthèse ka fara ɲɔgɔn kan kɛ min bɛ se k'a to ni euh, hakililajigin ani kilasi yɛrɛ ka niveau ta olu exercice k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u k'u cumuler o de o de bɛ sigiden sabanan kɔnɔ ni bande numérique ni tableau de nombre o b'o kɔnɔ ayiwa an bɛna fɛn fɔlɔ fɔlɔ min yira u la o ye eh, farankan ye ko kɔnɔntɔn ko ka saba fara o kan o kɔnɔntɔn ka saba fara kan n b'o kɛ cogo di eh, numanbolo fɛ an ye bande dɔ yira n'a bɛ wele ko a karo kulɛrilama o den kɔnɔntɔn eh, kinibolo fɛ den saba desinelen bɛ yen a fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ cogo di den saba in i bɛ kelen ta o la ka na n'o ye den numanbolo fɛ k'o fara kɔnɔntɔn kan saba tɔ bɛ to fila ye kɔnɔntɔn bɛ kɛ tan ye o kɔfɛ an bɛ filanan saba ta o filanan an b'o fana ta o tɔ bɛ to kelen ye an bɛn'o fara kɔnɔntɔn min kɛra tan ye an bɛna o filanan in fara o kan o fana bɛ kɛ tan ni kelen n'an bɔr'o la a tɔ ye saba tɔ kelen an b'o ta o ye saba bɛɛ talen sa k'o fana fara tan ni kelen kan o bɛ kɛ tan ni fila ye o kɔrɔ k'a fɔ kɔnɔntɔn n'i ye saba fara o kan o bɛ kɛ tan ni fila ye o de dessin filɛ nin ye aw ɲɛ kɔrɔ k'a ta kelen kelen ka na fara a kan voilà degeden filanan n'o ye faraɲɔgɔnkan ye ni ka tableau utiliser tableau de numération n'a bɛ f'o ma tableau de numération et l'image de l'abaque an bɛn'o utiliser ɔ min kɛra an bɔra exercice min na sisan o ɲɔgɔn de don ka kɔnɔntɔn ka fila fara kan o fila o bɛ fara cogo di kɔnɔntɔn bɛ numan bolo fɛ o bɛ komi o bɛ bocal de kɔnɔ den kɔnɔntɔn b'a kɔnɔ fila o bɛ kini bolo fɛ den fila bɔ an b'a kɛ cogo di an bɛ kelen ta fila na kini bolo fɛ ka na n'o ye numan fɛ bolo ta la o bɛ kɛ tan ye n'o kɛra tan ye o tan o bɛ kɛ o bɛ wele ko une dizaine o dizaine n'a bɛ sɛbɛn i bɛ un de sɛbɛn ka zéro k'a kɔfɛ mais yan kɔmi colonne fila de dilanlen don o ye tableau de numération ye colonne fila de dilanlen don numan kinifɛ ta o bɛ wele ko unitéw ka colonne numanfɛ ta o ye dizainew ka colonne ye ɔ kɔmi an ye kelen fara kɔnɔntɔn kan a kɛra dizaine kelen o kelen an b'o sɛbɛn dizaine ka colonne kɔnɔ ɔ fila min tun bɛ numan bolo fɛ ni kelen bɔr'o la o fana tɔ ma to kelen ye wa o kelen ye unité ye o unité an b'o sɛbɛn kinifɛ colonne kɔnɔ unité ka colonne kɔnɔ donc fila n'i ye kɔnɔntɔn n'i ye fila fara o bɛ tan o bɛ kɛ tan ni kelen kelen bɛ sɛbɛn dizaine kɔnɔ kɔrɔ olu ka colonne la kelen dɔ bɛ sɛbɛn unitéw ka colonne degeli sabanan an bɛna o de la sisan poser et effectuer l'opération ka a, a, a sɛbɛn ka tila k'a da ɔ an y'a sɛbɛn 28 plus 35 an y'o sɛbɛn ɲɛkɔrɔla in na n'an b'o wele ko horizontal ni sisan an bɛna a poser o bɛna kɛ vertical ye a bɛ sɛbɛn cogo di an bɛ mugan ani seegin sɛbɛn c'est à dire mugan ni seegin ka bi saba duuru fara an bɛ mugan ni seegin sɛbɛn fɔlɔ n'an ye mugan ni seegin sɛbɛn an bɛ sɔrɔ ka na bi saba duuru sɛbɛn bi saba bi saba saba bɛ sɛbɛn min saba bɛ sɛbɛn seegin fila kɔrɔ duuru o bɛ sɛbɛn seegin kɔrɔ parce que duuru o ye unité ye saba o ye dizaine o bɛ sɛbɛn ten donc n'an tilala o sɛbɛn cogo la an bɛ fara ɲɔgɔn kan daminɛ fara ɲɔgɔn kan bɛ daminɛ ni kini bolo fɛ seegin ka duuru fara o kan ɔ komi an bɔra ka min kɛ sisan o ɲɔgɔn donc seegin n'i ye duuru fara o kan o bɛ kɛ tan ni saba ye tan ani saba saba in de bɛ sɛbɛn i bɛ saba sɛbɛn duguma huit ni cinq kɔrɔ n'i tilal'o la kɔmi tan ni saba don kelen n'o ye dizaine ye i bɛ taa n'o ye sanfɛ k'o sɛbɛn fila sanfɛla la y'a mɛn i b'o sɛbɛn fila sanfɛ o dɔnku kelen fila saba olu bɛ ɲɔgɔn aligné sisan dɔnku i bɛ sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan kelen n'i ye fila fara kan o bɛ kɛ saba ye ka tila ka saba wɛrɛ fara kan o bɛ kɛ wɔɔrɔ ye dɔnku i bɛ sɔrɔ ka wɔɔrɔ sɛbɛn trois kɛrɛfɛ saba in kɛrɛfɛ numanbolo fɛ dɔnku a bɛ bi wɔɔrɔ ni saba di dɔnku mugan ni seegin n'i ye bi saba duuru fara o kan a bɛ kɛ bi wɔɔrɔ ani saba ye saba o bɛ kinibolo fɛ wɔɔrɔ o bɛ numanbolo fɛ saba o ye unité ye wɔɔrɔ o ye dizaine bien troisième année livre o gafe o de an b'o de présenter sisan komi a dɔ in ta cogo ani dɔ in ta bɛɛ ye kelen a fana ye sigiden saba saba de ye komi n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ fɔlɔ o ye hakili jagabɔ ye filanan o ye min yɛrɛ kilasi yɛrɛ ta kɔnɔ la o y'o ye sabanan o ye k'a fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire que ka synthèse kɛ nin fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ troisième année ka exercice fɔlɔ an b'o kɛ bɔnla ye bɔnna bi wɔɔrɔ ka bi naani ni fila bɔ la donc n y'a fɔ cogo min na nin yɔrɔ an b'a sɛbɛn an bɛ fɔlɔ ka bi wɔɔrɔ sɛbɛn n'an ye bi wɔɔrɔ sɛbɛn an bɛ bi naani ni fila sɛbɛn o duguma ka moins kɛ bi naani ni fila tugun fila o bɛ kɛ zéro kɔrɔ naani o bɛ kɛ wɔɔrɔ kɔrɔ donc an b'a daminɛ toujours kinibolo fɛ fila k'an b'o ta k'o bɔ fu la o tɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ i bɛ kelen i b'a fɔ ko ka ajouter une dizaine i bɛ kelen dizaine kelen fara o kan o bɛ kɛ tan ye donc fila n'i y'o bɔ tan na o bɛ kɛ seegin i bɛ seegin sɛbɛn mais i ye dizaine min sɛbɛn i b'o de ta sisan o dizaine i b'o ta k'o bɔ wɔɔrɔ la n'i ye kelen n'i ye kelen bɔ wɔɔrɔ la o bɛ kɛ duuru ye i bɛ duuru in sɛbɛn maintenant tɔ bɛ to naani ka o bɔ duuru la donc naani n'i y'o bɔ duuru la o tɔ bɛ to kelen donc bi wɔɔrɔ n'i ye bi naani ni fila bɔ o la o tɔ bɛ to tan ni seegin ka nombre lafaamuya ka nombre faamuya ligne la n'a bɛ kɛ o dalen de filɛ nin ye règle graduelen a kɛlen komi règle mais a bɛ an b'a wele ko ligne donc an ye dizaine de sɛbɛn sɛbɛn bi wɔɔrɔ bi wolonwula bi seegin bi kɔnɔntɔn kɛmɛ an y'o waatini o yɔrɔnin ta kɔrɔ k'a fɔ dɔ bɛ duguma dɔ bɛ se ka k'a sanfɛ donc olu ni ɲɔgɔn cɛ bi wɔɔrɔ tɛrɛtɛrɛninw bɛ yen tɛrɛden tan bɛ a bɛɛ kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ donc ni fɛn min bɛ dizaine sanfɛ i b'o tɛrɛ hakɛ compter komi sisan bi wɔɔrɔ ni fila donc i b'a daminɛ bi wɔɔrɔ la ka tɛrɛ fila compter o bɛ bɛn bi wɔɔrɔ ni fila ma bi seegin ni duuru i b'a daminɛ bi seegin na ka duuru compter o bɛ bɛn bi seegin ni duuru ma donc nin ye ka nombre faamuya ligne la ɔ degeli sabanan o bɛ wele ko sigiyɔrɔma yan min bɛ yan ko ka naani sigiyɔrɔma wɔɔrɔ ko k'o jate bɔ ɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a b'an bolo fɛ dessin min bɛ yen bulu naani naani o de bɛ yen mais a sigiyɔrɔma wɔɔrɔ de bɛ yen donc o de y'a to an y'a sɛbɛn naani naani ka naani ka fara kan ani fara ɲɔgɔn kan bɛ ɲɔgɔn na mais sigiyɔrɔma de don sisan m'a ye a bɛ jɛ a n'o bɛ taa ɲɔgɔn na naani naani naani fo sigiyɔrɔma wɔɔrɔ o bɛ bɛn naani sigiyɔrɔma wɔɔrɔ ma i b'o jaabi sɛbɛn kari duuru o duguma o ye naani sigiyɔrɔma wolonwula a bɛɛ ye fɛn kelen ye mais dɔ in ye wɔɔrɔ nin ye wolonwula ye donc ka naani sɛbɛn naani ka fara kan ka fara kan ka fara kan donc naani sigiyɔrɔma wolonwula o fana bɛ bɛn nin dɔ in ma An ka degeli naaninan o ye division ye n'a bɛ wele ko tilali donc ko lot dɔ b'an bolo fleur duuru de b'a kɔnɔ an kan ka pake joli sɔrɔ min bɛ kɛ pake duuru pake min ni duuru duuru b'a kɔnɔ donc sisan an ko lot min dir'an ma duuru de b'a kɔnɔ an kan k'a tila pake dɔw ni ɲɔgɔn cɛ pake min n'a bɛ duuru duuru bila a bɛɛ kɔnɔ o donc o kɔrɔ ye kɔmi ni hali ni an bɛ fɛn dɔ bɔrɛ b'an bolo fɛn b'a kɔnɔ fleur b'a kɔnɔ an bolo don o don an bɛ bɔ ni duuru ye donc o siɲɛ joli bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ donc an b'an bolo don fleur duuru de b'a kɔnɔ an bɛ bɔ n'a duuru bɛɛ an b'o bila an ka pakɛ fɔlɔ kan donc o bɛ bɛn pakɛ kelen ma donc an bolo don ko kelen dɔrɔn an bɔra n'a bɛɛ a bɛnna pakɛ kelen ma donc duuru n'i y'o tila duuru ye tɔ bɛ to kelen ɔ filanan an ka bɔrɛ belebeleba tan de fleur tan de b'a kɔnɔ an kan ka a tila pakɛw ni ɲɔgɔn cɛ a pakɛ fɛn fɛn duuru duuru bɛ sɔrɔ a bɛɛ an b'an bolo don siɲɛ fɔlɔ la an bɛ bɔ ni duuru ye an b'o bila pakɛ filanan fɔlɔ fɔlɔ kɔnɔ o kɛ pakɛ kelen duuru b'a kɔnɔ an b'an bolo don tuguni belebeleba in kɔnɔ an bɛ bɔ ni duuru tan de tun b'a kɔnɔ duuru fɔlɔ kɔnɔ an bolo donna an bɛ bɔ ni duuru filanan in fana ye an b'o bila pakɛ filanan kɔnɔ donc pakɛ duuru duuru joli sɔrɔla pakɛ fila donc duuru n'an y'o tila tan n'an y'o tila duuru ye a bɛ bɛn fila donc pakɛ pakɛ duuru duuru fila o résultat ye tan tila ko duuru o bɛ bɛn fila Bien, an ka an sera an ka degeli duurunan ma n'o bɛ wele ko tableau sigiyɔrɔma tableau sigiyɔrɔma donc an ye tableau de nombre sɛbɛn chiffre sɛbɛn ɲɛ ɲɛ kuntilenna ani ani ka jigin i jɔ kun fɛ kuntilenna la an y'a sɛbɛn k'a daminɛ kelen na ka taa kɔnɔntɔn la dugumala la n'a bɛ wele ko vertical k'a sɛbɛn kelen ka taa kɔnɔntɔn olu ligne ni colonne kunbɛnyɔrɔ signe multiplication signe bɛ yen o kɔrɔ k'a fɔ kelen sigiyɔrɔma kelen o ye kelen kelen sigiyɔrɔma fila o ye fila o ɲɔgɔn de sɛbɛnnen bɛ ka taa i ɲɛ b'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen sɛbɛn o o o case fɛn ma sɛbɛn o kɔnɔ donc i b'o de kɛ tan i b'a daminɛ numan bolo fɛ ka taa kinin bolo fɛ donc n'i ye kelen ta ban i bɛ fila ta kɛ ka saba kɛ ka naani kɛ ka se fo kɔnɔntɔn ma yɔrɔ dɔw an y'o jaabi sɛbɛn yɔrɔ dɔw an m'o jaabi sɛbɛn donc jaabi min kan ka kɛ eh, case lankolon kɔnɔ a ɲininen b'i fɛ i k'olu de sɛbɛn o ye tableau de multiplication an ka laɲini ye k'aw ka faamuyali eh, lakɛrɛnkɛrɛn nin imagew la nin b'a hakili la nin ye aw dɛmɛ a ni ce a ka tulo majɔ la hakɛto b'a la